Padangokhala. M'mudzi wina munkakhala banja lina lodziwika bwino. Banjali sikuti linkadziwika ndi zinthu zabwino ayi, koma umbombo. Abambo a m'banjamo dzina lawo linali a Sinchita. Akazi awo amadziwika ndi dzina loti Musa. Anthu achipongwe amapitiriza dzinali kuti Musandipemphe. Banjali linali ndi ana awiri, wamkazi ndi wamwamuna. Mwana wawo wamwamuna dzina lake linali Dimingo ndipo wamkazi linali Thandizo. Ngakhale banjali linali ndi chuma chochuluka ndi maluso apadera, banjali lidalibe umunthu. linkafuna zabwino zonse zikhale zawo samafuna kuti anzawo akhale ndi zinthu zomwe iwo anali nazo bambo sinchita anali mlimi waluso kwambiri ikafika nthawi yokolola amakolola kuposa mabanja ena onse m'mudzi mwawo anthu ovutika akabwera kudzapempha chithandizo kwa sinchita iwo amamenyesa nkhwangwa pamwala kuti zingavute motani iwo sangagawe zokolola zawo bambo sinchita adali ndi nkhokwe za zakudya zambiri koma mtima wawo unali waliuma iwo akapemphedwa nkuyankha kwawo ankamwemwetulira nkumati ndidyetsere kaye banja langa ndikakhuta mubwere mudzatenge zotsalazo zoonadi sinchita ankadziwa kusamala banja lake kuyambira akazi ake ndi ana ake onse adali athanzi mkazi wake musandipemphe anali ndi luso losoka zovala zokongola Amayi ambiri a m'mudzi ankafuna ataphunzira lusoli koma Musa sanafune kugawira wina aliyense luso lake. Iye ankaganiza kuti wina akaphunzira ndiye kuti ndalama zake zichepa chifukwa anthu ayamba kupita kukasoketsa zovala zawo kwa anthu omwe waphunzitsa aja. Azimayi akabwera kuti adzaphunzire lusoli musandipemphe ankati. Ndili otanganidwa ndi ntchito zina, mwina nthawi ina. Koma nthawi inayo inkangokhala nthawi ina nthawi zonse. paja akulu amati mtengo wa mandimu subereka masuku monga makolo awo nawo ana khalidwe lawo linali losasiririka mwana wamwamuna dimingo anali wamphamvu komanso wathanzi pa mpikisano wa nkhonya uliwonse omwe unkachitika m'mudzimo iye ankagonjetsa aliyense Dimingo amati akagonjetsa anzake m'malo moti angokondwera pa kupambana kwake, iye ankayankhula monyadzitsa anzake. Pali chani apa? Ife ndife anyamata adzitho, odya bwino. Mukamva anamandwa amanena ifeyo, pali chani apa? Palibe wamphamvu kuposa ine. Kuno ndi kumtunda wawa. Akatero amakalandira mphoto yake, koma azinzake aja amayamba kumupewa tsopano chifukwa cha matama ake. Mwana wawo wamkazi Thandizo sankakhala monga mwa dzina lake anali wachichepere ndithu koma amati akatenga zipatso kapena zakudya ku malo osewera ndi anzake iye ankabisa zinthu zake anzake ena onse ankatulutsa zakudya zawo nkugawira anzawo thandizo ankalandira ndi kudya nawo zakudya za anzake koma chodabwitsa nchakuti iye amawauza anzakewo kuti sanabwere ndi chakudya chilichonse tsiku lina anzake ena anamuona thandizo atakhota pa munda wa chimanga anamulondola mwakachetechete anzake aja adazizwa kumuona thandizo akutulusa zakudya nkumadya nyengo ndi nthawi zinadutsa ndipo umbombo wa banjalo unkangokulirakulira analibe nzawo m'mudzimo koma iwo sankadandaula ankati ife chilichonse tili nacho sitisowa kanthu ayi ndipo sitichita ubale ndi amphawi M'chaka china kudachita chilala, mvula sinkabwera, mitsinje idauma ndipo zomera zinkangouma chifukwa cha dzuwa losatha. Anthu a m'mudzi omwe adali ndi mtima wogawira anzawo adasonkhanitsa zakudya kuti zidzawapulumutse mtsogolo. Adapitanso ku banja la Sinchita ndi chiyembekezo chokaonjezera chakudyacho koma a Sinchita adanenetsa kuti sangachite kugawa zakudya zawo. Kuyambira tsiku limeneli anthu adawapatsa Sinchita dzina latsopano. Adawatcha Apsyangiri. Dzina loti Apsyangiri silidali lawo lokha. Adaliponso ena omwe ankatchedwa Apsyangiri. Awatu adali amzimu. Amzimuwa ankagawa zilango kwa anthu amene adali aumbombo ndinso adyera. Masabata adadutsa ndipo chilala chidapitirirabe. Asinchita ndi banja lawo adapitirizabe kudzipatula ndipo umbombo wawo sadasiye. M'mudzi muja mudayamba kumveka mphekesera zokhudza banja la Asinchita. Anthu ankanena kuti banja lawolo linakwiyitsa mzimu wotchedwa Apsyangiri uja. Anthuwo ponena ankati mzimuwo udzawalanga tsiku lina. Mbiri inali kufalitsidwa chifukwa anthu amati akamadutsa pa nyumba ya Sinchita ankamva mphepo zodabwitsa. Zoonadi, ngakhale nawo a Sinchita ndi banja lonse anali kumva mphepo yodabwitsayi. Kusiyana kunali koti banjali linali kumva mawu ndinso nyimbo yomwe mphepoyi inkadza nayo.

banjali litamva nyimboyi koyamba lidachita mantha koma poti wazake ndi wazake banjali mawuwo adangolowera khutu ili nkutulukira khutu linalo kuyimbako kudapitirira kwa masabata angapo koma asinchita ndi banja lawo sanasinthebe tsiku lina pakati pa usiku banja la asinchita lidadzuka kutulo aliyense adatuluka mgowero lake atapenyetsetsa adaona kuti m'nyumba mwawo mudali madzi ambiri katundu wawo sanali kumuona mbali imodzi ya nyumba imaoneka kuti idali itagumuka chikuchitika ndi chani chachitika ndi chani katundu wanga ali kuti asinchita adadabwa mvula ya mkuntho idali itagwa ndipo zinthu zambiri zidali zitakokoloka m'malo monyadira kuti mvula tsopano yabwera iwo adali odandaula nkhokwe za chimanga zakudya zawo zonse zidali zitakokoloka ndi madzi chodabwitsa komanso chosadabwitsa kwenikweni chidali choti palibe yemwe adabwera kudzawathandiza asinchita poti nyumba yawo inali kumbali ndi anthu ena anthu ankangowayang'ana mmene izi zinkawachitikira sikuti mvulayi sidakhudze anthu am'mudzi aja ayi anthu am'mudzi ataona kuti mvula ikulimbika adathandizana ndi kukonza njira yoti madzi adzidutsamo ndi kuti madziwo asakokolole katundu wawo Palibe ndi mmodzi yemwe yemwe adakadziwitsa Asinchita kuti kunja kukugwa mvula. Anthuwo ankangoyang'anira pamene katundu wa Asinchita ankakokoloka. Asinchita adaluza katundu wawo yense. Masiku adasanduka masabata ndipo banja la Asinchita lidayamba kusauka. Matupi awo athanzi aja adayamba kunyentchera. Zovala amavalanso zosaoneka bwino. anthu am'mudzi ngakhale adali okwiya ndi khalidwe la asinchita ankawagawira zakudya ndi zovala koma chifukwa chosafuna kuoneka monyozeka banjali lidakana chithandizochi banjali linkakhala movutika kufikira tsiku lina bambo sinchita adagwa chifukwa chakufowoka ndipo adatsamira dzanja anthu adakayika m'manda thupi la asinchita akazi awo asinchita ataona kuti nawonso zoterezi zikhonza kudzawachitikira adayamba kulandira chithandizo chomwe anzawo ankawapatsa mayiwo amaopa kuti ana awo makamaka thandizo yemwe adali wachichepere akhonza kupita asadalione dziko mwana wa mwamuna uja naye adasintha khalidwe lake komabe anzizake ankamupewabe thandizo naye adalumbira kuti akadzayamba kupezeka ndi zakudya samadzachita umbombo ndipo azidzagawira anzake ngakhale asinchita adali atatsikira kale kuli chete banja lawo lidasintha lidayamba kugawa zomwe ankapeza m'mudzimo anthu ake adali okondana kwambiri ndi othandizana wina amati akayamba kuonetsa khalidwe loyipa amamukumbutsa nkhani ya asinchita ndipo amasintha kaphaleni mbatata